akuluakulu a chipani cha dpp muzikondana nkhondo zimene mukuchita zikupititsani ku opposition kumbukirani 5 years mu chipululu cha Tonse Alliance amene mukutuma zitsiru kumalimbana ndi mwanamvekha muzitolere machola is one of the best minister mcp inalephera kusisa chimanga zaka 5 koma iyeyu anakwanisa mwezi umodzi potero inflation yamba kutsika zaka 5 takhala tikugwisa ntchito gdp ya ngongole tikanena kuti gdp tikutanthauza ndalama zonse timagwisa ntchito pa chaka boma a bizinesi mabanja ana asukulu and everything pa 26 trillion katapira anali 23.6 trillion mwanamvekha as minister of finance wachepesa ma treasury bill akufuna ngati dziko tisiye moyo wa ngongole ndiye pali ena sakuona ubwino umenewu ndi atumidwa ndi anthu ena anjiru kuti ayipise mbiri ya mwanamvekha komatu achedwa chifukwa zipatso za mkulu ameneyu zamba kuoneka kunjaku mwachitsanzo njala kulibe mukuona ngati inangotha basi ena akuti ayi mbamu government akudalira nsima okay ngati zili zophweka sosisa inalephera bwanji zaka 5 chimanga chimene chinali chodula koma lero anthu akumachinga akudya nsima katatu pa tsiku agalu nawonso akumagayira mbamu ziwiri kapena zitatu kodi munthawi ya chakwera ungapereke nsima kwa galu zonsezi zachitika chifukwa cha nzeru za apm ndi joseph mwanamvekha tipempha akuluakulu ena a chipani cha dpp khalani okondana musayambe kugenda miyala nyama yokuphaipha 2019 munali chimodzimodzi kumaipitsana mbiri mapeto ake anatola odusa chikwama apm anagawa maudindo mwa dongosolo osapangirana jerasi ndi kumasilira mipando ya ena chifukwa tikudziwa pali ena akufuna u minister of finance ndi akutuma anthu ndikumayipisa mbiri ya mwanamvekha kumbukirani kuti amene mukuwatumawo sanafune kuti mulowe mboma amachita sapoti age bill kuti profesa asaime pa chisankho simatimatiki anyamata azikwanje ngakhale apm atawina pa 16 september anthu amenewa anapanga press briefing kutsutsa zosatira amene akuti dpp yabera chisankho lero ndizomvetsa chisoni kuona akuluakulu ena aboma ena minister for that matter akuwapanga sponsor kuti azilimbana ndi nduna za boma sosisa itagwesa kwacha ndi 44 percent kunalibe mademo fetereza chimanga shuga and even mafuta zimasowa komanso zimadula sindinaone mademo kuyambira 2023 kuzafika 2025 pa 16 september mafuta amasowa mdziko kunali mizere paliponse mzere wa shuga mzere wa mafuta mzere wa mabigiri mzere wa madeya ndiye kunalinso mzere wa chitedze kunalibe mademo anyamata azikwanja anali paliponse tikudabwa lero a dpp siwonse iyayi koma a dpp ena mukuchita sponsor bile malata agape khombe ndi anthu ena otero kuti azichita mademo kulimbana ndi mwanamveka why kodi inuyo simunachilape 2019 munachoka mboma pa zifukwa zomwezi and today you are doing the same things mwanamveka watsisa njala pitani kumudzi mukaone mukafunse anthu kuti kunena kuti bigili bigili chimanga akugula ndalama zingati choncho mitengo isika zosakayikisaso mitengo isika tiyesesa kuti chimanga chisike chifukwa tikuziwa kuti chimanga chikasika ndekuti inflation ikhaso ikusika tionesesa kuti uh, zimenezo zichitike inu mu nthawi ya chakwera ku lilongwe kudowa ku ntchisi kunali njala Sizinachitike nkale lonse zimenezi. Koma munthawi ya Chakwera anthu amalephera kugula bigiri ya chimanga chifukwa chinali chokwera. And today Mwanamveka wangolowa kukhala Minister of Finance mothandizana ndi APM anasisa chimanga. From Nsanje to Chitipa nkhotakota to Mchinji chimanga ndichotsika mtengo.
tionetsetsa kuti ah, zimenezo zichitike so ndiwapempha amalawi anzanga amene muli ndi chimanga kuti gulisani nthawi yake ndino kaya mmakonzekera kuti mugulisa kuboma ife tikangoyamba kugawa chimanga sitigulaso chimanga kuli bwino ngati mufuna kugulisa pano kagulisani ku nfra mwansangansanga mchigulise mukapanda kutero ndekuti mupanga nawo malosses mera ndi kampani yoyima payokha imagwira ntchito without interference from executive and parliament ambiri sakudziwa kuti mera ndi chani mera ndi kampani yogula mafuta kumayiko imagwira ntchito payokha without interference from executive and parliament nduna yoyang'anira mera ndi minister of energy akamakweza mafuta amagwiritsa ntchito automatic pricing mechanism ndetu kudabwa zitsiru zina zake zachokera kwa mcp zikupatsidwa ndalama ndi anthu a dpp akuluakulu for that matter akunena kuti ayi mwanamveka apange resign walakwa chani mwanamveka akuti akweza mafuta kodi mwanamveka minister of energy the answer is no
choyamba ndilongosole mphamvu za bungwe la mera mera likutenga mphamvu zake zoyang'ana kuwunikira ndi kupereka mtengo wokhudzana ndi mafuta ndi mphamvu ndi zina zotero kuchokera mu energy regulation act tili ndi lamulo lokhazikika limene bungwe la mera linapatsidwa mphamvu kuti lizitha kuchita kauniuni wa mitengo ndi kutha kuvomereza mtengo umene anthu azigwiritsa ntchito pogula zinthu zosiyanasiyana zokhudzana ndi mphamvu kapena mafuta kwa lero ndi kwa mafuta pochita izi bungwe la mera limaonetsetsa kuti mtengowu ukhale ndithu womverera osapweteka koma woyenerera omverera osapweteka koma oyenerera oyenerera kumbali yanji oyenerera kuti pamene uli omverera mtengo umenewu ukhalenso mtengo onena kuti anthu amene amabweresa katunduyo kuchokera mayiko akutaliwo athenso kukwanisa kubweresa katundu uja chifukwa kukhala ndi mtengo womverera okha katundu palibe ndiye kuti munthu sitinamuthandize kapena kukhalanso ndi katundu amene sakugwirika ndiye kutinso even munthu wopanga bizinesi sitinamuthandize ndiye pa ntchito imeneyi imene bungwe la mera ili nayo ntchito yawo ndikupangano balance kuonesesa kuti ma interest a mbali zonse akuyang'anidwa bwino munthu wogula ndi kugwiritsa ntchito mafuta athe kukwanitsa kutero komanso munthu wobweretsa mafuta kuchokera m'mayiko akunja akutaliwo athenso kukwanitsa kutero potero kuti dziko lathu lizitha kukhala ndi mafuta nthawi zonse balancing act imeneyi ikuchitika mwa ma review ndanenaja kuti kauniuniyu amachitika mwezi uliwonse nde mwezi uno uh, mwezi uwu wangothawu wa marichi wachitika koma kuchitika kwakukulu kwa mwezi uwu kusuntha kusuntha kumene kwachitika kwadza kamba ka vuto la nkhondo limene likuchitika ku middle east chifukwa mukudziwa bwino mafuta amene timagwiritsa ntchito amachokera madera kumene kuli nkhondoko pakadali pano Nde kudera kumenekoko mafutawa chifukwa choti amayenda pa nyanja, pali njira zake zimene amayendera. Njira yokhayo imene imatulutsa mafuta kuchokera kumenekoko kubweretsa kwathu kuno, kudera la Iran kumene kukuchitikira nkhondoko, kuli malo amene akumatcha kuti Strait of Hormuz. Ndi kanjira ndithu kakhwawa kuti pali madzi ambirimbiri koma pali njira ndithu kuti kodutsira kwina ayi koma kodutsira ndi pamenepopo. Sitima zonse zapanyanja zonyamula katundu wathu, kuphatikiza mafuta amenewa, zimadutsira pamenepo. Koma chifukwa cha nkhondo imeneyi, malo aja anatsekedwa. Eni ake akumaloko anatseka kuti palibe amene akudutsa. Ndipo bungwe lanu la MERA lakhala likufufuza, kuyang'ana bwino kuti kodi pamalo pamenepapa ndondomeko yake ikuyenda motani. Tsiku ndi tsiku timakhala tikutsatira nkhani za kumeneko. Pakadali pano malo amenewo akadali chitsekere kotero kuti. Katundu sakudutsapo, kuphatikizapo mafuta. Mafuta sakudutsa. Tsopano, ngati mafuta sakudutsa pamalopa, chimachitika ndi chani? Mafuta ngati sakudutsa choncho, chimene chimachitika ndi chonena kuti mafuta amene alipo ochepa m'mapoti, Kumene timatenga mafuta zimakhala kuti nthawi imene amatseka kuli mafuta ena ndi ena komanso kuli anthu ena ali ndi njira zawo mwina apeza mokambitsana mwina nde ali ndi mafuta mafuta amenewowo chifukwa chonena kuti kwina kuja sakubwera anthu amakanganirana tsopano chifukwa aliyense akufuna dziko lawo likhale ndi mafuta mukukanganirana mmene muja mtengo umapita patsogolo ukapita patsogolo choncho kukutanthauza kuti mukawanyamulaso kuti muwafikise kumene mukufika ngati kumudzi kuno ndikuti mafuta aja muwafikisaso pa mtengo wokwera kwambiri Komanso kupatula pamenepopo, mafutawo nthawi zina, nthawi zambiri chifukwa chakuti akusowa, mumayenera mupange chotheka kuti ndalama zanu muzitha kukhala nazo zokwanira kuti pamene apezekepo muthe kuwatenga mafuta aja. Musachite kukhala mthumba kwakwakwa kuti mafuta apezeka nde mukuthamangathamanga ndalama palibe. Mafuta apezeka anthu ena ali ndi ndalama agula mafuta aja. Ndi chifukwa chake mitengo imayambano kuyang'anidwa kuti kodi mmene nyengo iyi ikuyendera. mmene nkhondo ikadali mkati, mmene mafuta akusowa, mmene akukanganirana, mmene mtengo ola iliyonse ukupita patsogolo. Kodi mu nyengo ina mafuta azapezeka bwanji? So mu nthawi imeneyoyo, pa nthawi imeneyoyo mumafunika mumutengeretu, uh, mutengeretu mafuta aja Mugule, muzisunga n'kumanyamula pang'onopang'ono. Zimenezi zakhala zikuchitika koma kuti zipitirire bwino, mtengo ukuyenera ukhale omverera kumbali ya ogula but komanso omverera kuti anzathu amene akubweretsa mafuta aja athe kubweretsa mdziko muno mosavutikira. Ndi chifukwa chake mtengo umenewo waunikidwa, makamaka pali petulo, Jet A1, mafuta a ndege amenewa, diesel, ndingobwerezanso, petulo, dizilo, mafuta a ndege amene timati Jet A1, ndi industrial kerosene. parafini, ndi zimene zafufuzidwa ndikuziona kuti kauniuni wache, mitengo yake m'mene ikuyenderamo, chifukwa chokuti mitengoyo yapenga kumenekoko, tikaphatikiza zonsezo kubweretsa nkuzaphatikiza zonse zofunikira, misonkho, matransipoti, manyamulidwe osiyanasiyana ma handling charges kuti mafutawo aziyezedwa azinyamulidwa paziti pamakhala ma charges zonsezo tikaziphatikiza zaonesa kuti pakuyenera kukhala kusintha nde kusinthako bungwe lanu la MERA chifukwa chakuti lili ndi ntchito yopanga balance Mtengo ukhale omverera komanso ukhale okwanisa kubweretsa katundu. Amakhala akupanga balance zimenezi nkuonesesa kuti ngakhale kusintha kuli kwakutali kwambiri, masinthidwe a mtengo wa pa pump akhale moyenerera mogwirizana ndi kuyang'ana pa chizungu timati ma average. kuti kuonetsetsa kuti mtengo usapweteke kwambiri a Malawi koma katunduyonso amene ali mafuta amene timagwiritsa ntchito athe kupezeka. Ndiye zonsezo azizukutazukuta, aziyang'ana apeza motere. Poyambirira ndiyamba ndi petrol ndi diesel. Petrol wasintha mtengo kuchokera pa 4965 kwacha kufika pa 6672 kwacha kusintha kwake kuli 34% kuchokera pa mtengo umene unali wadzulo kufika pa mtengo wa lero kusintha kwake kumeneku 34%. Diesel wasintha motere. Mtengo umene unalipo pa dzulo unali 4945 kwacha. Tsopano mtengo kuyambira lero ndi

mafuta a ndege komanso ndiloko sorry ndisanapitirire kuti kusintha kumeneku kutatchulapo mapesenti kuti kusintha kwake ndi 34 kusintha kwake ndi 35 mapesenteji awawa akubwera chifukwa chonena kuti zinthu zonsezo zikaunikidwa tili ndi njira imene timati automatic pricing mechanism imene ndi ndondomeko yokhazikika imene kusinthasintha kwa zinthu kuja kukayikidwa mu ndondomeko imeneyi kumaonetsa kuti kusintha kwa mtengo kukuyenera kukhala motere kotero kuti chiganizo cha MERA chimatsogozedwa ndi njira imeneyoyo polingalira ndi kusintha kumene kwasintha kumene talongosola kuja Panopa kusintha kwakukulu kwabwera chifukwa cha mitengo ndi kusowa kwa mafuta chifukwa cha nkhondo ija. Jet A1 awa ndi mafuta a ndege. Mafuta a ndege kusintha mitengo ya pa international kunali kwakukulu zedi. Tikaphatikiza kusintha kumeneko, mwachitsanzo, ndingakupatsireni mafigala motere kuti kuyambira mtengo oyamba wa January kuzafika March masinthidwe ache pa mtengo ogulira katundu kumene amachokerako wasintha. ndi 108.77 percent ameneyo ndi jet a1 mafuta a ndege kusintha kwa mtengo umene umagulidwa mafuta kumeneko tisanafike nawo kwathu kuno. ndiye tikaphatikizaphatikiza zonse misonkho ndi zina zotero zimene tanena zochitika zonse zokhudzana ndi kabweresedwe ka mafuta zonse zikaphatikizidwa bungwe lanu litayang'ana mu kauniuni wake molingana ndi ndondomeko ya automatic pricing mechanism, kusintha kwa mtengo kuli motere

mmene ndanenera kuti pamakhala ma average nkuonesesa kuti tiziduswa tosiyanasiyana tikaphatikizidwa tikubweretsa kusintha kotani 79% ndiko kusuntha kwa mtengo wa mafuta a ndege pa kamuzu international airport kusuntha kwa mafuta a ndege pa bakili muluzi international airport ku blantyre

kuchoka pa mtengo wadzulo kufika mtengo wa lero. Industrial kerosene, paraffin amene anzathu ogwira ntchito zosiyanasiyana amagwiritsa ntchito, kusuntha kwake mtengo pa dziko lonse umene timatengera paraffin kumenekoko wasuntha mochuluka zedi. anasuntha ndi 101% kuchokera pa mtengo umene unalipo padzana kuzafika mu malichi muno. Kusuntha kwake ku international market kunali motero. Titayang'anayang'ana ngati bungwe la mera imene ntchito yake imagwira ndi bodi ya mera pa mtengo umenewu mu automatic pricing mechanism atayang'anayang'ana ma average onse apeza kuti mtengowo ukusuntha ndi 82% pa pampu choncho kerosene industrial kerosene amene ali paraffin akusuntha motere kuchoka pa 3200 kufika pa 5824 kwacha Umenewo ndi mtengo wa paraffin. Ndimafuna nditsindike mawu awa. Tanena pano kuti kusintha ukuku kwachitika chifukwa cha nkhondo imeneyi, kwakukulukulu chifukwa cha nkhondo imeneyi. Mmene ndinanenera poyamba kuti mtengo wathu wa mu January unakhazikika ndithu. Tinalengezaso mu Malichi mu mtengo kupitilira koma nkhondo ndi ngozi palibe amene amakonzekera nkhondo palibe amene amakonzekera ngozi zagwera anzathu ena koma zatikhudza ife choncho unali udindo wa bungwe la MERA kuonetsetsa kuti mafutawo adzipezeka komanso mtengo ukhale omvelera, zonsezi zipitilire kuyenda bwino chifukwa kusowa kwa mafuta kumaononga ntchito zambiri za chitukuko. Mayendedwe amayima, ma ofesi amasiya kugwira ntchito anthu kuthamanga thamanga kuyang'ana mafuta, ma levy amene amabwera chifukwa cha mafuta amakhala kuti asiyika olo achepa, misewu nipitilira kuonongeka osakonzeka, Kulumikizika kwa magetsi monga ndi ntchito za MAREP m'midzi kuima chifukwa chonena kuti mafuta sakupezeka chifukwa levy imapezeka mafuta akapezeka. So kuonesesa kuti dziko lili ndi mafuta okwanira, petrol makamaka kuti anthu aziyendera, dizilo makamaka chifukwa choti economy iziyenda bwino ma projects, ndege ziziyenda bwino, Jet A1. mafutawo azipitirira kuyenda bwino, mtengo ukuyenera ukhale, pa chizungu chake amati cost reflective, uzikhala ndithu wokuti munthu akachita invest azikhala ndi zifukwa zopitirira kuti akhale ndi investment, azithanso kukhala ndi ka profit kake molingana ndi business yake komanso ogula azithanso kukhala ndi danga logula. Koma ndiye, mitengo yonseyi yasinthidwayi chifukwa choti yadza kwakukulukulu chifukwa cha nkhondo imeneyi, tinenetse pano kuti ndi ya temporary stretch imeneyi. Sikuti mtengo wonse koma tikunena kukweza uku ndi kwa temporary. Tikunena temporary chifukwa chiyani? Kuti temporary a, kutanthauza kuti kakwezedwe kamene kachitika panopa. posayerekeza mmbuyomu chifukwa mbuyomu tinanena zifukwa zake. Kakwezedwe ka panopa ka nthawi iyiyi ka mwezi uwuwu kamba ka nkhondo imeneyi ndikonena kuti kakhala mu nyengo imene tikugula mafuta odula amenewa. Zinthu zikangosintha tonse tichitira umboni kuti kunjaku nkhondo yatha, Nde bungwe lija lanu la MERA lizipitirirabe kupanga kufufu kuyang'ana kuundi kupanga kauniuni mwezi uliwonse mmene ndanenera timapanga kauniuniyu kauniuni sitimasiya kuli nkhondo kulibe nkhondo kulibe chani kauniuni timapitirizabe mwezi omwewu mwezi ukubwerawu winawu tizingopitiriza pamene papezeka danga kuti mitengo yayamba kutsika aMalawinso amva kuchokera ku bungwe la MERA kutso, kuchokera mukauniuni wawo muja kuti apanga ziganizo zoyenerera monga mwa nthawi zonse kuonetsetsa kuti mtengo uja usapitirire kukhala pamalo pamene tonse sitingasangalale nawo chifukwa palibe amene amasangalala ndi mtengo okwera. Izi zikungochitika chifukwa chonena kuti Pa nthawi ino tikuyenera timvetsetse kuti mafutawo tikuwafuna and kupezeka kwake ndi kokhako kuti tizikhala ndi mtengo oyenerera. Choncho ndi mau awa ndinene kuti zikomo kwambiri chifukwa chondimvetsera. Zikomo kwambiri.